Hey! Hey! Ibe anyị geenụ ntị o, ka unu nụ ozi bịalịnụ. Ọ bụ maazị Nwafọ Ogolo sị m mụ gwa unu na nwa ya nwoke bụ Ikedinobi na-eje ime ihe a na-akpọ ọgọ bịa malị be nwunye ya bụ Ugoye nwa Ichie Adichie echi niile ọ wa sị unu biko onye na-abịa nya saa ahụ ya asa na oriri na ọṅụṅụ dị ya ka unu soro ya nabata ndị ọgọ ya biko na onye nụ ya kọọlị ibe ya o unu n'ibe nna ọlị ọ bụ maazị Nwafọ Ogolo sị m mụ gwa unu na nwa ya nwoke bụ Ikedinobi na-eje ime ihe a kpọlọ ọgọ bịa mara be nwunye ya bụ Ugoye nwa Ichie Adichie echi ọ wa sị m gwa unu ka unu bịa soro ya nabata ndị ọgọ ya na olili na ọṅụṅụ dị ya onye na-abịa nya saa ahụ ya asa onye nụ nya kọọlị ibe ya nwa m elokwe m na na ije mala ọgọ bụ ezinụlọ naabọ na-anụ onwe be na-eme ịmala ọgọ a na-elikwulu ya olili nwoke anụ na ji ezigbo ego o. eziokwu ọ chọrọ ime ya na mgbawa isi ee Mm, olili na ọṅụṅụ dị ya nsogbu adịrọkwanụ ya na owe abụọ bịali n'enu azị na ọ dịburukwanụ mbụ Aha.

kasị nke duga m ka m je nụta ekwensu ezi ka o ji bụrụ ekwensu kedu ife m melụ na kedu ife o mere kedu ife m melụ ntu o ji wee buru afa m wee na-akpali ka obodo anyị na-enwe ara wee je na-agwa ndị ndị obodo na mụ bụ Udo jere ori akpụ n'ubi mmadụ e wee na-ekwu wee sị na na mgbede taa na ịma na-eme maka je na-ama nke na-emenụ mana tupu e mee maka ji abụ nnụ na m ebudo ụzọ mee ihe gala ụzọ amaka ọgwa n'iru ọzọ n'iru mmụọ onye kpọrọ omimi n'ime orimiri wee luo olu wee lie une tupu izi gbagote akwụkwọ ụlọ abụ ebulugo ụzọ see elu ị fụghị na ife na-adakwu ugwu ma ada awokwughe m na-abago nke mmendị nke ntụzi asịrị na be m ịnụwa ibe okwu o merela ahụ ụzọamaka ịtụgbu onwe gị na ntụ n'anya m naabọ nwa iji wee gwa m si m na udodị nwanne di gị zuru ori akpụ n'ubi mmadụ mana achọ ka m gwa gị na udodị abụrọ onye ori ama m udodị ọfụma ụzụ nụrụ ori mbọ isi m ehe mụja nọdụ ha nịrọ na udodị nwanne di gị ihe gbazi m eziokwu ntizile gị igwe na ndụ nna ewena iwe n'abalị mbọsị a ọbịanuju bịalụ be anyị ọ bịa na-atakwuli m ive na ntị ọ nya gwalụ m ọbịanuju gwalụ m ọbịa na ọbịanuju gwara gị mbọsị ahụ unu na-aga iru egwu na-aza egwu otutu ọkọmoji ogezi m na o nwere ebu ya na nwere ofu mkpịsị aka wee na-aga onye ori mmụta n'ụlọ okwu ọ bụla ọnụzi mbọsị ahụ ejide ya cheta ya aka n'elu nya bụ olu iru egwu a n'oge agbakwala gị ka a gwara m ịbụra na eri ebe eji ma mụ n'obodo ole ile mụdị m mbere na onye toro jọs mbụ n'elu ụgwọ na ibe ebe na ọ bụla ọ na-arụ ndị mmadụ anụzi ire

Ọmabala makanị. Yaa. Lienị. Yaa. Ṅụọnụ. Yaa. Kachanị. Yaa. Ọ kwanụ mụ kpọlụ unu oku nwa. Unu maara na abịa n'ọgọ malụ ọgọ. Ọ bụrọkwanụ oke omele ive ka ọ na-abụ. Mana m sị ka emee nnọọ. ka ọ bụrụ nnekwu omele ive ive m ji si na ọ ja-adị ụdị avụ bụ na nwa m ikedịnobu nụlụ nwaanyị nwunye ya bụ ugoye bụ sọ mma eri avụ ọ nụlụ nwaanyị a na-esonyeli ya n'ike ka ijiji m wee sị ka anyị mee nya ụdị nwa ka ụwa niile malị na nwa m nwoke bụ ikedịnobu enwewo nwaanyị ugoye nwatakịrị chukwu kechele kegbuo mma ya ka m ji si ka m kpọọ onye ọbụla alikwula olili maka ya ka onye ọbụla ntị niile nụ ya ikedịnobu enwewo nwaanyị ndị avụ na-eso ye ka ijiji n'ike ka va kwụsị iso ye n'ike ya nọ nya ka anyị nọ taanị ive eji eli ive ana m alụ ji na-alụta ji ọnụ m ya na ji dị mmịa dị ive niile dị aṅụrị ka anyị ga-enwe taanị ka a malụ na ikedịnobu nwa m enwewo nwaanyị ya na anyị ebidowo nụ. nwa m nwoke bịa bịa

Eh, ndị nwa eh, ọ na-atụkwanụ m ọrụ ndị jụlabere niile ya kwụ m aka na mmiri ka anyị mee ka eji eme akụ nri nọgọ n'ebe ọga anyị ka anyị nọ ka anyị mee aka na aya nri onye ga na-egbukwu ya na anyị anụmanụ gị na-eche echere m njekwa ibe anyị na-etinyewa aka n'ahịa ka nya bụ ụta gabazịa n'iru nwatazịa na ahịa ka onye ọbụla lie ive Enu ka unu kpaa ati ire.

na be unu niile o nwere mbọsị ụnụ mụkọta nwa mụta onye rere onwere ngwara imi na be unu niile egwu wee kwe gị i wee mere onwe gị ive ị na-eme ka eji mgbabụrụ ka isi ike isi na gara mpio ọkụ ya Abụ na.

na-eti m na m ma etigwala ya negidi na-ene ị wee pụlụ nwoke arụ gị o wee dalụ gị wee tie gị ụdị ife dị nnọọ ọ kụkpọkwanụ gị anya ị ya-afụkwa ụzọ wee nwee ike wee neta ụmụ gị anya Ụzọamaka

Ụzọamaka ịdọrọkwana mma akọrọkwanụ m ive mere mbọsị gara aga ive nnekwu a bụ nke bụrụ nke bụrụ amela n'iru m Ụzọamaka gee m ntị ọkwa ị na-aghọta ive m na-achọ ịgwa gị kịta ga-emekọtakwa na emeka anwana ya anwa na ndụ gị si na ị na-eweni aka gị ka ị nụsa di gị ọgụ n'iru ụmụ gị kedu mkpụrụ ị na-akụrụ ha Ụzọamaka ịdụrụkwana nnọọ kedu ive ọnị ezigbo ọgọ m gee ntị ka m gwa anaghị m achọ ọgụ ma mgbe ọbụla Obinigbo tiri m ọzọ m ma agawa arụ tigwara ya odogwu ife ga-eme omee odogwu ekwego m na ife ọbụla ga-eme ka ga eme Thank you.